Lios na Sí. Ag spaisteoireacht leat féin. Bhí cailín beag ann aon uair amháin agus ó ba rud é go raibh a ceachtanna foghlamtha aici go tráthúil, cheap sí ina haigne féin gur dheas go léor an rud dul ag spaisteoireacht léi féin. Agus d'inis sí dá máthair é. Agus arsa an mháthair léi. Tá go maith, ach ar d'anam ná téigh rófhada ó bhaile. Agus uime sin chuir an cailín beag a casóg cluthar uirthi agus a hata beag agus nuair a bhí sí ag dul amach an doras d'airigh sí Brídín, an tseanbhábóg a bhí aici, ag rá. Fágfar mise sa bhaile mar is gnách. A Thiarcais, nach mór an trua í a fhágáil sa bhaile. arsa an cailín beag ina haigne féin, agus chuaigh sí ar ais agus chuir sí Brídín ina pram agus thug sí léi í. Ghluais an cailín beag léi síos cosán an ghairdín agus bhí sí díreach ag dul amach an geata nuair d'airigh sí an lon dubh ag portaireacht dó féin. Éist le mo phort a chailín chaoin, nach ligfeá mise leat a mhaoin. Sea anois, nach maith an smaoineamh é sin. arsa an cailín beag ina haigne féin. Téanam ort a loin duibh, a mhic. ar sise. Agus luigh an lon dubh ar an bpram agus do chan sé a phort beag arís is arís. Ghluais an triúr leo agus níorbh fhada gur thánadar go dtí teach feirmeora. Bhí muc bheag dhubh ansiúd agus a caincín sáite amach tríd an ngeata aici. Cá bhfuil sibh ag dul, Lordaí? ar sise leo. Agus, arsa an cailín beag léi. Táim ag dul ag spaisteoireacht liom féin. Tá agat ligean domsa teacht leat leis. arsa an mhuc bheag dhubh. mar is féidir liom bheith ag damhsa, ag gnúsachtach agus ag cur misnigh ort ar feadh na slí duit. Téanam ort! arsa an cailín beag. Uime sin, d'fháisc an mhuc bheag dhubh í féin amach faoin ngeata agus rith sí in éineacht léi. Thosaigh an lon dubh de bheith ag seinm a phoirt agus an mhuc bheag dhubh a gnúsachtach agus d'imigh an ceathrar go meidhreach go dtí gur thánadar go dtí lochán mar a mbíodh géanna. Bhí gé riabhach ann a snámh agus ag caitheamh aimsire di féin ina haonar. D'airigh an cailín beag í a rá. Má bhuaileann leat an ghé riabhach, a chroí, tabhair leat í siúd ag siúl na slí. Ó, tar linn, más é do thoil é. arsa an cailín beag. Táim ag dul ag siúl liom féin. Agus as go brách leis an ngé riabhach in éineacht leo, agus bhí an londubh a portaireacht, agus an mhuc dhubh a gnúsachtach, agus an ghé riabhach ag croitheadh a sciathán. Ghluaiseadar leo in éineacht lena chéile, agus gan an saol ag déanamh aon bhuairt dóibh. Ansin shroiseadar bothán an aoire agus bhí an madra mothallach ina luí ansiúd le hais an dorais. Chuala an cailín beag é ag amhrán agus seo é an rann a bhí aige. Bhuel, nár dheas an rud bheith anois in bhur bhfochair, mar tá an oíche ag teacht ar sodar. Labhair an cailín beag láithreach. Ó, tar in éineacht linn, a mhaidrín, a chroí istigh. Agus uime sin tháinig an madra agus bhí an londubh a portaireacht is an mhuc bheag dhubh a gnúsachtach is an ghé riabhach a bualadh a sciathán agus madra an aoire a féachaint amach don bhaol agus a déanamh eolais dóibh agus gan aon rud sa tsaol a déanamh buartha dóibh. Ghluaiseadar mórthimpeall na páirce go dtí gur thánadar go dtí doras thigh an chailín. Bhí máthair an chailín bhig ansiúd roimpi agus ar sise. Cheap mé go raibh tú ag dul a spaisteoireacht leat féin! D'fhéach an cailín beag mórthimpeall uirthi. agus ionadh uirthi, agus nuair a chuimhnigh sí uirthi féin ar feadh tamaill, dúirt sí. Bhíos leis, ach is taitneamhaí go mór bheith a spaisteoireacht le cairde.